Naomh Pádraig. Buachaill bocht ó thír iasachta. Bhí buachaill ann fadó, Pádraig ab ainm do. Bhí sé ina chónaí lena mhuintir i dteach deas in aice na farraige. Lá amháin tháinig long chun na háite. Léim fir as an long. Dhóigh siad an teach agus thug siad an buachaill leo. Go hÉirinn a tugadh an buachaill agus díoladh le fear saibhir é. Cuireadh amach ar an sliabh é ag tabhairt aire do mhuca agus do chaoirigh. Ba chrua an saol a bhí aige sin amach. Is minic a bhíodh ocras agus tart air, is minic a bhíodh sé fuar, fliuch agus é amuigh ar an sliabh faoi shioc agus faoi shneachta agus faoi bháisteach. Págánaigh ab ea muintir na hÉireann an uair sin. Críostaí ab ea an buachaill bocht. Bhíodh sé ag guí chun Dé de ló agus d'oíche. Oíche amháin chuala sé guth ag labhairt leis. Ní fada go rachaidh tú ar ais chun do thír féin, arsa an guth. Cúpla oíche ina dhiaidh sin, labhair an guth arís, Tá do long ullamh, ar seisean. thíos ar an bhfarraige. D'éirigh Pádraig agus d'imigh sé leis trasna na tíre. Shiúl sé dhá chéad míle gur tháinig sé chun na farraige. Bhí an long ullamh, mar a dúirt an guth leis. Ligeadh ar bord é. Sheol an long léi trasna na farraige gur tháinig sí go baile mór i dtír iasachta. Gadhair nó cúnna ó Éirinn a bhí ar bord agus bhí sé socraithe ag an gcaptaen iad a dhíol le muintir an bhaile. Nuair a shrois siad an áit ní raibh duine ar bith ann. Bhí saighdiúirí iasachta tar éis an baile a scriosadh agus gach aon duine ann a mharú. Ghluais lucht na loinge leo. Shiúil siad rómpa go ceann ocht lá is oíche. Bhí siad ag fáil bháis den tart agus den ocras agus gan aon duine san áit le cabhair a thabhairt dóibh. Labhair captaen na loinge le Pádraig. Críostaí tusa! ar seisean. Iarr ar do Dhia cabhair a thabhairt dúinn! Ghuigh Pádraig chun Dé. Leis sin, chonaic siad muca fiaine ar an mbealach rómpa. Mharaigh siad na muca agus d'ith siad a ndóthain den fheoil. Bhí ard-mheas acu ar Phádraig as sin amach. Tine ar Bharr Cnoic. Shrois Pádraig a bhaile féin sa deireadh. Cheap a mhuintir go raibh sé marbh le fada agus bhí an-áthas orthu é a fheiceáil. Ní fada a d'fhan sé sa bhaile. Chloiseadh sé muintir na hÉireann ag glaoch air, 'Tar ar ais chugainn! Tar ar ais chugainn! a deiridís. Chuaigh Pádraig ar scoil. Rinneadh sagart de. I gceann tamaill rinneadh easpag de. Tháinig sé ar ais go hÉirinn. Oíche Shathairn Chásca tháinig Pádraig go Cnoc Sláine. Las sé tine ar bharr an chnoic. Bhí Ard-Rí ar Éirinn an uair sin, Laoghaire ab ainm do. Bhí féile i nDún an Rí an oíche sin. Bhí sé socraithe aige tine mhór a lasadh in onóir do na déithe págánacha. Thug sé ordú dá mhuintir gach tine a mhúchadh go lasfaí an tine sin Rinneadh amhlaidh. Le titim na hoíche, d'fhéach an Rí trasna an ghleanna. Chonaic sé tine Phádraig ar an gcnoc. Tháinig fearg air. Cé a las an tine sin? ar seisean. Cibé duine a las í, cuirfidh mé chun báis é! Mura múchfar an tine sin, arsa an draoi, ní múchfar choíche in Éirinn í. Naomh Pádraig agus an Rí. Ghluais an Rí agus a mhuintir leo gur tháinig siad go Cnoc Sláine. Ba mhian leis an Rí Pádraig a mharú. Labhair Pádraig leis. D'inis sé dó i dtaobh ár Shlánaitheora, Íosa Críost, an chaoi ar rugadh sa stábla é, an chaoi a bhfuair sé bás ar an gcrois, agus an chaoi ar aiséirigh sé Domhnach Cásca. Níor iompaigh an tArd-Rí ina Chríostaí, ach thug sé cead do Phádraig an creideamh a mhúineadh dá mhuintir. Chuaigh Pádraig ar fud na tíre. D'iompaigh a lán de na daoine ina gCríostaithe agus bhaist sé iad. Bhí an ceart ag an draoi, las Naomh Pádraig tine an chreidimh in Éirinn, tine nár múchadh fós agus nach múchfar choíche, le cúnamh Dé. Naomh Pádraig, buachaill bocht ó thír iasachta. Bhí buachaill ann fadó, Pádraig ab ainm dó. Bhí sé ina chónaí lena mhuintir i dteach deas in aice na farraige. Lá amháin tháinig long chun na háite. Léim fir as an long Dhóigh siad an teach agus thug siad an buachaill leo. Go hÉirinn a tugadh an buachaill agus díoladh le fear saibhir é. Cuireadh amach ar an sliabh é ag tabhairt aire do mhuca agus do chaoirigh. Ba chrua an saol a bhí aige as sin amach. Is minic a bhíodh ocras agus tart air. Is minic a bhíodh sé fuar, fliuch agus é amuigh ar an sliabh. faoi shioc agus faoi shneachta agus faoi bháisteach. Págánaigh ab ea muintir na hÉireann an uair sin. Críostaí ab ea an buachaill bocht. Bhíodh sé ag guí chun Dé de ló agus d'oíche. Oíche amháin chuala sé guth ag labhairt leis. Ní fada go rachaidh tú ar ais chun do thír féin, arsa an guth. Cúpla oíche ina dhiaidh sin, labhair an guth arís. Tá do long ullamh, ar seisean. Tros ar an bhfarraige. D'éirigh Pádraig agus d'imigh sé leis trasna na tíre. Shiúil sé dhá chéad míle gur tháinig sé chun na farraige. Bhí an long ullamh, mar a dúirt an guth leis. Ligeadh ar bord é. Sheol an long léi trasna na farraige gur tháinig sí go baile mór i dtír iasachta. Gadhair nó cúnna ó Éirinn a bhí ar bord agus bhí sé socraithe ag an gcaptaen iad a dhíol le muintir an bhaile. Nuair a shrois siad an áit, ní raibh duine ar bith ann. Bhí saighdiúirí iasachta tar éis an baile a scriosadh agus gach aon duine ann a mharú. Ghluais lucht na loinge leo. Shiúil siad rómpa go ceann ocht lá is oíche. Bhí siad ag fáil bháis den tart agus den ocras agus gan aon duine san áit le cabhair a thabhairt dóibh. Labhair captaen na loinge le Pádraig. Críostaí tusa! ar seisean. Iarr ar do Dhia cabhair a thabhairt dúinn! Ghuigh Pádraig chun Dé. Leis sin, chonaic siad muca fiáine Ar an mbealach rómpa, mharaigh siad na muca agus d'ith siad a ndóthain den fheoil. Bhí ardmheas acu ar Phádraig as sin amach. Tine ar bharr cnoic. Shrois Pádraig a bhaile féin sa deireadh. Cheap a mhuintir go raibh sé marbh le fada agus bhí an-áthas orthu é a fheiceáil. Ní fada a d'fhan sé sa bhaile. Chloiseadh sé muintir na hÉireann ag glaoch air, 'Tar ar ais chugainn! Tar ar ais chugainn! a deiridís. Chuaigh Pádraig ar scoil. Rinneadh sagart de. I gceann tamaill rinneadh easpag de. Tháinig sé ar ais go hÉirinn. Oíche Shatharn Chásca. Tháinig Pádraig go Cnoc Sláine. Las sé tine ar bharr an chnoic. Bhí Ard-Rí ar Éirinn an uair sin, Laoghaire ab ainm dó. Bhí féile i nDún an Rí an oíche sin. Bhí sé socraithe aige tine mhór a lasadh in onóir do na déithe págánacha. Thug sé ordú dá mhuintir gach tine a mhúchadh go lasfaí an tine sin. Rinneadh amhlaidh. Le titim na hoíche, d'fhéach an Rí trasna an ghleanna. Chonaic sé tine Phádraig ar an gcnoc. Tháinig fearg air. Cé a las an tine sin? ar seisean. Cibé duine a las í, cuirfidh mé chun báis é. Mura múchfar an tine sin, arsa an draoi, ní mhúchfar choíche in Éirinn í. Naomh Pádraig agus an Rí. Ghluais an Rí agus a mhuintir leo gur tháinig siad go Cnoc Sláine. Ba mhian leis an Rí Pádraig a mharú. Labhair Pádraig leis. D'inis sé dó i dtaobh ár Shlánaitheora, Íosa Críost, an chaoi ar rugadh sa stábla é, an chaoi a bhfuair sé bás ar an gcrois, agus an chaoi ar aiséirigh sé Domhnach Cásca. Níor iompaigh an tArd-Rí ina Chríostaí, ach thug sé cead do Phádraig an creideamh a mhúineadh dá mhuintir. Chuaigh Pádraig ar fud na tíre. D'iompaigh a lán de na daoine ina gCríostaithe agus bhaist sé iad. Bhí an ceart ag an draoi, las Naomh Pádraig teine an chreidimh in Éirinn, teine nár múchadh fós agus nach múchfar choíche, le cúnamh Dé.